ị nwụọ ị bịa na onye na nga na-adọwa ozu anyị na nga nọ ị nụdị maka ndị a- e- e- e- e- ihe mberede mere n'ụzọ nyaa ị nụdị maka ya ihe mberede okporo ụzọ gburu ihe dịka mmadụ iri na abụọ eso m ndị ahụ nwụrụ nga ha eburu anyị bịa nga dọwa anyị anyị nọgide n'ime ụwa agụrụ bịa na-agụ m udele na-agụ m udele na-agụ m m pụọ sị m ga zụta udele mụ na ndị otu m ga-eri

ihe rụkwuru ruo ihe ka m ga na-eme mgbe ọbụla m bara ọkada onye ọkada kwụsị ala m mma ha alaka na baga ahụ ihe m m sị nna m awụ m onye nwụrụ anwụ esi m n'ili bilie ya gbapụ ihe ka m ga na-eme m baa eroplen eroplen m gbagba o ruola nga anyị na-aga ngwa draiva si na ele m anyị na-akpa m m sị na ụmụnna m awụ m onye nwụrụ anwụ onye

ị makwa m mgbe ahụ onye ọgbatumtum pụwara mgbe ọ gbafuru nke ọ na-azọ ndụ ya m wuliwe elu aṅụrị saa heu aghọrịala m ya eme ihe mere m nụ otu olu na-anọ dara m n'azụ olu ahụ sị ngịrị di m nke mbụ saa olu ke na-akpọ m di m nke mbụ ya awụ onye anya ahụ m tụgharị ka m lee m hụrụ onye kpọrọ m di m nke mbụ ya nwunye m nwụrụ anwụ eziokwu m niile ị makwa m mgbe m tụgharị lee anya ya wụ ihe ọ sịrị m ọ wụ ngịrị ee na abịara m ịkpọrọ gị aga n'ala ndị nwụrụ anwụ ịkpọ m aga n'ala ndị nwụrụ anwụ maka ngịrị mere eme ihe mere hmm. mụ na ọsọ m si nga gbapụ ọsọ ka m gbagidere kitikiti gbagide kitikiti gbagide kitikiti gbabata nga eziokwu m niile o ọsọ ka m rigide otu eripụ ọsọ rigide nga m nọ ụda amakwa m ihe m ji amụ amụ amakwa m ihe m ji amụ amụ ihe a ka m na-agwa gị mgbe ọbụla na-agwa gị sị gị chegharịa maka ajọ omume ndị anyị na-eme na ọ dịghị mma na-akpa agwa dị mma ị chọghị ịnụ ọ taa ka ị ghara isi eme m nwaanyị isi mkpe taa eh? mgbe onye di ya nwụrụ anwụ na-emeghị eme na-emepụ na-emetụpụ m aka na-eme anwakwala ya ahụ anwakwala m kalọs anwakwala m kalọs ihe onye kwesịrị ịdị na-ekwu ka anyị kwesịrị na-ekwu ihe onye kwesịrị ịdị na-ekwu gịnị ka kwesịrị na-ekwu ihe kwesịrị ịdị na-asọrọ na Chineke ekele dịrị ya na di m lọrọ na ndụ akwụbekwa please akwụ emebekwa ihe e mere biko makwa ihe ị na-eme o gee ntị ị hụ ụda aga m aba n'ime ga ezu oke wu ike maka amadị m onye na o nwere ike ụda ya esi ebe o si bịawa ha nga chọrọ ha m bịawa nga m baa m n'ime ga ezu ike
agwagokwa m gị o ị nwụọ onye ọzọ ebido akwụkwọ ebe m kwụsịrị ị sị ngịrị ọ ya nwa ekwugokwa m ya nwunye kalọs ị sị ngịrị ekwugo m ịnụ anyị bu n'obi gekwa ntị m agwa m nnukwu agwa ị na-anwụ

si n'ụlọ akụ m pụọ maka nwaanyị n'ihi maka nwaanyị nkịtị amakọrọ nwunye m ngịrị ele ihe m ga-agwado nwaanyị a mere ego m ji si n'ụlọ akụ anyị pụọ ha puku narị naira ise si n'ụlọ akụ m pụọ ọ dụ maka Chineke ka o ji pụọ kama maka nwaanyị nwaanyị nkịtị
ife dị na ngada na-eme nwoke ọ gbakọta tụfusie nọmba ọ ga-eme gị ezigbo enyi nye m aka ọ bụ na i nye mụ sọ onye ga-akwụ ụgwọ bụkwa Chukwu o ezigbo enyi m o ezigbo enyi nyere m aka o ọ bụ na i nye mụ sọ onye ga-akwụ ụgwọ bụkwa Chukwu ezigbo enyi m o

nwoke m ka onye gara n'ụlọ akụ anyị gaa bupụ ego ebe ahụ gaa bupụ ego n'ụlọ akụ anyị ọ dịkwa mme na ọ wụghị gị cherekwuo nkọwa nwode a na ego si n'ụlọ akụ anyị pụọ ha ha ha cherekwuo ọ kwa n'eziokwu n'eziokwu na ego si nga ahụ pụọ ị mara na ụmụazị na-abịala ọka ị mara na ụmụazị ọjọọ na-abatala ọka ị ma ihe mere biko kwuo ụdọ ụdọ na ọkụ n'ọkụ

eyiri m gị onye na-egwu egwu e nwere ego m wepụrụ ihe ya eme ụda bịa ka anyị kpọọ ndị ụlọ akụ ndị ụlọ akụ CBN akwụkwọ nwoke nsị ndị Aba n'Ọka hmm. biko eh? ị chọ ka anyị kpọọ ha ọ na-ewu gị ewu ihichara akwa hmm. ọ na-ere m ere ihe eh, onwe chiri eh, ihe ụtọ n'ọnụ ya gbufue mgbe ị ga-ekpochapụ marakwa ihe ị na-ekpochapụ

kee ka m ga-esi na-egwusekwanụ gị egwu di m ebutego kwanụ ọrịa obiri n'aja ọcha o
mba nwe ka ị ga-esi bụrụ ọrịa obiri n'aja ọcha atọwo kwanụ m atọwara m atọ
di ga-anwụgo

chimo hey! Hey! Hey!
mana cherekwenụ cherekwenụ kekwanụ nke unu ka m ebezi akwa ọ mụ kwesị na-ebe akwa kekwanụ nke unu na-ebe akwa ke ihe ọ ke ihe emezi Jane!

ọnụ ushi gị a na-agwa m ya ị na-emeri emeri nwa onye nzuzu ị mahụ aka ọrụ ke ụdị ihe ị na-agwa m ya ke ihe bụ ya bụ ihe ị na-agwa m iwe wela m iwe wela m iwe wela m ka ị na-ekwu ezigbote onye ala ka ị bụ ma unu unu na-edina di egwu atụrụ egwu atụrụ ife dị na ngada na-eme nwoke
elele ebe eji ọrụ o nwe ihe na-eme gị n'isi ị ṅụrụ gbaa n'imi ihe abụkwala na egwu jụrụ m ezigbote onye ala ka ị bụ ọ ngịrị mere ke nke nwa ọ gịrị mere ị maghị ihe mere udo ọ dịkwa ke ka udo ga-esi adị
nsogbu anọrị ele m ele ụmụ agavụ abụọ ele Jane na na na Tina O- o- o- o- he- o, ha ghọọla ụmụ agavụ ndị omi gị ndị omi gị ndị omekome ibe gị ka ị na-ajụ m bịa nekwe m anya ọ dị na ahụ m ọnwụ gị ka ị na-ele anya ọkwe na ya ị na-ele ọnwụ gị anya ị ga-agwa ihe i ji ego ahụ i bupụrụ n'ụlọ akụ anyị mee na ihe gị na ndị omi gị nọ n'ụlọ a na-eme ị ga-agwa m ya m ga-ebepụ gị isi. pardon nwayọ

nwanza ebe ahụ ga-ekwu ụkọchukwu dejuo onye nsọ mgbe ị na-ekwuchara amadi ha pụọla ibe ọ na-aga amadi amadi ha onwere ndidi ọ pụọla ị wụọla onye nsọ ụda ị maghara ụka ekwu ama isi ji nwee ego ịnara onye ama isi ji ji ego

ị na-aba n'ụlọ ṅụ ụlọ enwezi mgbe m doro foundation ụlọ nile foundation ụlọ mgbe m kpere mgbe m mere ịlụ ụlọ ndị a iburu cement bịa ama m ihe na-achọ ịba mana nga ahụ da ihe na-achọ da ka m bakwute gị nga ahụ ka anyị sorie adịmabata